Bi le 21 mars 2020 n ka foli bɛ mɔgɔ kɔnsiyan bɛɛ lajɛlen ye foli tɛmɛnlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ nin vidiyo kɔnɔ an bɛ fɛ ka na dɔɔni ɲɛfɔ bana dɔ de kan bana min kɛlen don ka diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw kamana gan an bɛ don min na i ko bi bana min ni a tɔgɔ ye coronavirus coronavirus yɛrɛ ye bana sugu jumɛnw ye diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ye koronawirisi lakodɔn wagati jumɛn koronawirisi in a ko daminɛna yɔrɔ jumɛn koronawirisi in a bɛ mɔgɔw lasɔrɔ sɔrɔ cogo jumɛn na ni koronawirisi bɛ mɔgɔ min na a bɛ ko jumɛn ni jumɛn kɛ a tigilamɔgɔ la mɔgɔw kan ka mun ni mun de kɛ walasa ka koronawirisi in bali ka cari cari diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw bɛ ka koronawirisi ko in miiri fɛn min ye ani anw yɛrɛ ka jamana n'o ye mali ye o ɲɛmɔgɔw bɛ ka koronavirisi ko in kɛ kɛcogo min na koronavirisi in a ye degun min lase diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw ma ni an ka waati sera k'an nabɔ an bɛ fɛ ka dɔ ɲɛfɔ ninnu ko ninnu de kan an bɛ fɔlɔ jumɛn na o de ye koronavirisi in diɲɛ kɔnɔ mɔgɔw y'a lakodɔn wagati jumɛn a ko daminɛna yɔrɔ jumɛn koronavirisi in yɛrɛ ye bana sugu jumɛn ye n'i ye kow ta k'a lajɛ diɲɛ jamana dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko sini siniwaw ka o jamana in kan u ka dugu dɔ bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ yen ma ko wuhan koronavirisi ko in a daminɛna yen nɔ de yen nɔ kɛnɛya lakanabaa dɔw bɛ yen nɔ olu de nana bɔ a kalama k'a fɔ ko banakisɛ dɔ bɛ u ka o dugu in na olu ye jɛkulu dɔ labɔ a kalama ni o jɛkulu tɔgɔ ye ko oms oms o ye organisation mondiale de la santé ye o ye jɛkuluba ye jɛkulu min sigilen don diɲɛ kɛnɛya kow kunna n'i ko ko kɛnɛya i ko ko ka bana kunbɛn walima ka bana kɛlɛ donc siniwaw ka lakana eh, u ka kɛnɛya lakanaba ninnu olu ye a fɔ oms mɔgɔw ɲɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya la le 31 décembre 2019 k'a fɔ ko olu ye banakisɛ dɔ ye u ka o siniwa jamana in kan o dugu in na ni o dugu tɔgɔ ko wuhan bana min don ko bana sidɔnbali dɔ don olu yɛrɛ t'a dɔn bana sugu min don fɔlɔ nka ko bana min don ko a bɛ tali kɛ ninakili de kan n'i ko ko ninakili i ko ko ka fiɲɛ sama ka bila n'i ko ko ka fiɲɛ sama ka bila o ye fogonfogon de ka baara ye u kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka oms ladɔnniya a ko ninnu na siniwaw ka kɛnɛya lakanabaa mɔgɔ ninnu u ma to sigilen u y'u ka wulikajɔw kɛ u bɛ se k'a dɔn bana in ye bana suguya min ye tile damadɔ o kɔnɔna la u nana dɔn k'a fɔ bana in ye bana suguya min ye a dɔnnen kɔrɔ kɔfɛ u fɛ u ma sɔn k'a ko kɛ dogodogonin dogoko ye u y'a ko kɛ kɛnɛkankow ye le 9 janvier 2020 u ka sɔrɔ ka mɔgɔw ladɔnniya a kow la k'a yira k'a fɔ u y'a dɔn bana suguya min don u ye tɔgɔ min fɔ a la o kɛra coronavirus ye covid-19 donc bana sidɔnnen sisan nɔ mun de tora o de ye k'a dɔn sisan nɔ fura jumɛn de bɛna kɛ ka bana in kɛlɛ donc o furako ninnu ɲɛɲinini kɔnɔna la u nana ye k'a fɔ bana in a ye mɔgɔ kunfɔlɔ minnu minɛ dɔ de bɛ ka fara o tigilamɔgɔw kan ka taa fɛ donc oms n'o ye organisation mondiale de la santé ye i komi an y'a fɔ cogoya min na ale ye jɛkulu ye min sigilen don diɲɛ kɛnɛya kow kunna n'i ko ko kɛnɛya i ko ko bana kunbɛn walima bana furakɛ komi bana min ye bana nasan kura ye fura ma sɔrɔ a la fɔlɔ ka se ka mɔgɔw kɛnɛya yɛrɛ yɛrɛ donc mun de bɛ se ka kɛ o la sisan o de ye ka bana in kunbɛn a ma minnu sɔrɔ a kana olu sɔrɔ fɔlɔ bana kunbɛn dɔ ye jumɛn ye o de ye i k'i ni bana cɛ janya ka bɔ ɲɔgɔn na donc n'i ni bana ma ɲɔgɔn ye a ka ca la bana in a tɛna se k'i sɔrɔ donc o hukumu kɔnɔna na le 30 janvier 2020 OMS ka sɔrɔ k'a déclaré k'a fɔ ko épidémie du coronavirus ko o bɛ siniwa jamana kan a bɛ siniwa jamana dugu min na a ka sɔrɔ ka o dugu in fɛnɛ kofɔ donc o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ n'u bɛ siniwa jamana kan n'u tɛ dugu in na u kana sɔn ka taa dugu in kɔnɔna la n'u taara dugu in kɔnɔna la a ka ca la u ni bana in u bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na bana in bɛ se ka u sɔrɔ mɔgɔ minnu fana bɛ yen nɔ n'u bɛ dugu in kɔnɔna la olu fana kana fɔ k'u bɛ bɔ dugu in kɔnɔ ka taa siniwa jamana dugu wɛrɛw kan u kana kɛ sababuya ye ka bana in cari cari siniwa jamana kan yen nɔ o bɛɛ kɔfɛ u nana ye k'a fɔ hali bi dɔ de bɛ farala jama kan ka taa fɛ dugu in yɛrɛ kɔnɔna tɛ bilen mais a bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ min tɛ hali dugu in kɔnɔna ye o hukumu kɔnɔna la oms fɛnɛ ka sɔrɔ ka na tuguni ka alerte wɛrɛ kɛ k'a ka niveau de menace ka o élevé sisan nɔ k'a yira k'a fɔ siniwa jamana yɛrɛ yɛrɛ donc nin tɛ o dɔrɔn concerné nin ye diɲɛ yɛrɛ de concerné donc sisan nɔ mɔgɔ bɛɛ k'a dɔn sisan k'a fɔ ko bana bɛ siniwa jamana kan wa dugu kelen dɔrɔn fɛnɛ tɛ o fɛnɛ kɔrɔ ye mun ye mɔgɔw k'u yɛrɛ minɛ siniwa jamana tagali la o wagati kɔnɔna la parce que n'i taara a ka ca la i ni bana in bɛ se ka ɲɔgɔn ye n'a ye ɲɔgɔn ye bana in bɛ se k'i sɔrɔ donc o hukumu fɛnɛ kɔnɔna la mɔgɔ minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ ni olu bɛ jamana wɛrɛ kan n'u y'a ye k'a fɔ mɔgɔ de fɛnɛ bɔra sini ka na olu fɛnɛ k'a dɔn k'a fɔ n nin bɔra yɔrɔ min na bana dɔ bɛ yen dɛ donc an k'an kɔlɔsi an k'a sɛgɛsɛgɛ a fɛnɛ kana don ni bana ye an ka yɔrɔ la yan nɔ donc o ye k'o yira mɔgɔw la u nana ye hali bi ko bɛ ka taa ɲɛfɛ ko bɛ ka taa ɲɛfɛ donc o hukumu kɔnɔna la le 11 mars 2020 le directeur général de l'OMS n'o ye organisation mondiale de la santé o directeur général ale tɔgɔ ye Tedros Adhanom donc ale fɛnɛ ka sɔrɔ ka declaration kɛ tuguni k'a yira k'a fɔ ko eh, bana min yera sinuwa jamana kan nin ye nin ko in tɛ sinuwa jamana dɔrɔn concerne dɛ k'a fɔ ko sinuwa jamana dɔrɔn de ka bana don walima ko sinuwa jamana ni a kɛrɛfɛ jamana ninnu ko olu de ka jam, eh, bana don ko nin tɛ olu dɔrɔn ko fɔ dɛ ko diɲɛ dugukolo in yɛrɛ fan tan ni naani bɛɛ lajɛlen ko bana in bɛ a bɛɛ de ko fɔ k'a fɔ ko yɔrɔ dɔ de bɛ yen nɔ ko bana in tɛ se ka se yen nɔ ko o yɔrɔ tɛ dugukolo in kan donc nin yɔrɔ ye yɔrɔ ye ka mɔgɔw jaabi mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ ko bana in tɛ se ka fɛn kɛ afirikɛn na ou bien ko a tɛ se afiriki ka d'a kan ko tile bɛ yen dɛ chaleur b'a faga dɛ a donna tan dɛ a bɔra tan dɛ an ka yɛrɛ nɛgɛn dabila n'a y'a sɔrɔ ko chaleur b'a faga chaleur bɛ Europe yan fɛnɛ o ni nɛnɛw bɔra waati min gilasiw bɛ jigin Nansarala Europe ni amerikiw ni fan o fan an k'a kɛ nansarala ye ni chauffagew bɛ olu bolo i b'i ka sokɔnɔla i b'a kalaya cogo min i diya degré o degré i diya i b'i ka fɛn température bila o la a b'i ka yɔrɔ kalaya ka kɛ o ye n'o don mun kama u ma olu ko ninnu kɛ ka se ka bana in faga an kana an yɛrɛ nɛgɛn o kɔfɛ le 13 mars 2020 OMS y'a déclaré k'a fɔ ko Europe de bɛna na kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min bana in bɛna taa yen kɛ a dagayɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bɛna taa yuguyuguli caman ni susuli caman kɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la union européenne ani royaume uni k'a fɔ ko mɔgɔ hakɛ min bɛ yen nɔ ko a bɛ ka olu minɛ a bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma mɔgɔw fɛ cogoya min na ko n'i ye o ko ta k'o lajɛ ka o mɔgɔ hakɛ nɔnburu ta k'a lajɛ i bɛna n'a ye k'a fɔ wagati min a ko daminɛna sinuwa jamanaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka daminɛ janvier kalo kɔnɔna la ka na se février kalo daminɛ yan fan na a kun bɛ ka mɔgɔw minɛ minɛ minɛ minɛ cogo min na ani ka caya caya cogo min na ko europe fɛnɛ union européenne kɔnɔna ani royaume uni kɔnɔna o fɛnɛ taw bɛ ka kɛ o cogoya de la ten tɔ donc il faut que mesurew ka ta min bɛ se k'a to a ko bɛ se ka dan sirada la n'o tɛ a ko bɛ kɛ baara ye o bɛɛ de hukumu kɔnɔna la i y'a ye k'a fɔ eropɛnw sina ka kɔn joona ka mesure dɔw ta n'o de ye k'a fɔ baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ ka olu datugu jama bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la balontanyɔrɔ ninnu ani dɔnkɛyɔrɔ ninnu ani restaurantba ninnu ani fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ ko jamaw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔw la hali misiri ni egiliziw u ye a yɔrɔw bɛɛ datugu ka na laban kɛ yɛrɛ hali i tɛ bɔ i kelen na k'a fɔ k'i bɛ taa yɔrɔ dɔ la n'a y'a sɔrɔ ni ko sɛbɛsɛbɛ tɛ ni ci gɛlɛn tɛ o dɔ ye jumɛn ye n'i bɛna taa dumuni sanyɔrɔ la wa i tatɔ la fo autorisation papier de ka k'i bolo min b'a yira k'a fɔ n bɔtɔ filɛ n ka so n bɛna taa nin yɔrɔ in masina in na nin sugu in na n bɛna taa dumuni de san ka na n'o ye supermarché ye ou bien n bɔtɔ filɛ nin ye n bɛna taa nin dɔgɔtɔrɔso in na ou bien mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ baarakɛyɔrɔ dɔw la baarakɛyɔrɔ minnu tɛ se ka datugu paseke ko kɛra cogo o cogo baarakɛyɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ se ka datugu jamanakɔnɔdenw mago bɛ o baara ninnu dɔw la o baara ninnu olu tɛ se ka datugu papiye ka k'i bolo min b'a yira ko n tatɔ filɛ nin baarakɛyɔrɔ in na olu kɔnna ka o meziri meziriw ta u ka kow kana cari cari ka taa yɔrɔw la n'a taara kɛ ko i bɔra ka taa o yɔrɔ masina na sisan bɔn ko i ni mɔgɔ dɔw fɛnɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ sugu nunu na misaliya la aw taara supermarché la aw kan ka taa dumuni san parce que adamadenya tɛ se ka taa dumuni kɔ donc ni autorisation i y'o sɔrɔ i taara o dumuni sanyɔrɔ nunu na sisan aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ distance a minimum a kan ka kɛ mɛtiri kelen hakɛ n'o tɛ a ka janya ni o ye aw gɛrɛla ɲɔgɔn na cogo o cogo kɔni mɛtiri kelen hakɛ aw b'o don aw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛɛ kun ye bana ninnu kana se ka yɛlɛma yɛlɛma nɔgɔya la cogoya min na wa mɔgɔw ka se ka masikinin fɛnɛ don u nun na min b'a to a bɛ se ka i kisi donc olu mesure mesure caman bɛ yen nɔ o talen don k'a yira mɔgɔw la a ye to so aw kana bɔ ka taa baarakɛyɔrɔw la aw kana taa ni denw ye ekɔliw la donc fɛn caman caman caman parce que u y'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko bɛ ka kɛ kɛ cogo min na a bɛ ka mɔgɔw minɛ minɛ cogo min na a bɛ ka yɛlɛma yɛlɛma cogoya min na ni kow kɔntiniyela nin cogoya in na tan ko a bɛna na kɛ eropu yɛrɛ u ka kɛnɛya tigilamɔgɔ ninnu u bɛna dɛsɛ c'est-à-dire mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko bana in bɛ ka olu sɔrɔ u bɛ se k'olu tigiw ladon cogoya min na u bɛna minɛn minnu kɛ ka olu tigiw furakɛ ni fɛn wɛrɛ ninnu k'a laban bɛna na kɛ o bɛna na dɛsɛ u bɛ dɛsɛ ka o kɛnɛya ninnu ka o asire n'an y'a ye k'a fɔ n y'a kumaw mɛn ko dɔ ko ko eropu dirijan dɔ ko ko afiriki k'i pɛrɛn ko fɛn bɛna na le afiriki min ka jugu a donna tan bɔra tan mɛ n'i ye ko ta k'a jateminɛ ni olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini olu yɛrɛ ka mɔgɔw la olu b'u ka mɔgɔw to yen de k'olu bɛ taa anw taw furakɛ yan yɔrɔw kɔni tɛn'o kɛ n'i y'a ye diɲɛ hɛrɛ sugu bɛɛ bɛ olu ye diɲɛ ɲɛdɔn sugu bɛɛ bɛ olu la a bɛ ka olu ɲɛ gan ka se nin hakɛ in ma n'a sera anw fɛ yen anw ta bɛ kɛ cogo di an bɛ ala de deli dɔrɔn ala k'an kisi a ma donc o dun fɛnɛ tɛ se ka taa mesure taw kɔ fo an ka jamana ɲɛmɔgɔw de ka mesure ta mesure min europe y'u ta ta cogoya min na k'a sɔrɔ nin seba in bɛɛ bɛ olu ye k'a sɔrɔ nin ɲɛdɔnba in bɛɛ bɛ olu la olu ye mesure ninnu ta ta cogo sugu o sugu la o n'a ta o ta a bɛ ka olu ɲɛ gan a bɛ ka tiɲɛniba kɛ olu fɛ yen an minnu bɛ yen nɔ ko anw ta tɛ o cogoya la an an ta bɛna kɛ cogo di ala k'an kisi a ma k'a fɔ anw ta bɛna kɛ cogo di donc fo k'o yɔrɔw lajɛ donc il faut que an ka jamana ɲɛmɔgɔw n'u ye nin mesure ninnu ta mesure ninnu ka respecter an b'o kuma fɔ ka da mun kan an y'a ye k'a fɔ banako in sababuya la ibk n'a ka guvɛrɛnɛma u ye meziri dɔw ta nka meziri ninnu a ma ta ka ɲɛ mɔgɔ dɔw ye kiritikeli dɔw kɛ an yɛrɛ tun bɛ fɛn ka bɔ ka a dɔw suliɲɛ k'a yira k'a fɔ nin yɔrɔ in kan ka kɛ tan nin yɔrɔ in kan ka kɛ tan nka entre-temps an nana a ye k'a fɔ u y'a eseye ka dɔw korije nka o n'a ta o ta dɔ bɛ u jɛ an b'a kumaw fɔ kun jumɛn kama paseke an pereokipelen de don an ɲɛ b'a la a bɛ ka min da diɲɛ setigibaw kan an ɲɛ b'a la a bɛ ka min da diɲɛ dɔnnitigibaw kan dɔnku ni o sera anw fɛ yen nɔ anw minnu tɛ setigibaw ye anw minnu tɛ dɔnnitigibaw ye yɔrɔ a ko bɛna gɛlɛya dɛ dɔnku o hukumu kɔnɔna la a kana se an fɛ yen nɔ o de ka fisa a selen ye ko n ka tila k'a fɔ ko n bɛ ko dɔ kɛ tuguni ibk ko maridi don n'o kɛra le 17 mars ye dɔnku u ye u ka réunion extraordinaire kɛ ka kuma banako in kan ka se ka mesure dɔw ta ko minnu ko minnu bɛ yen nɔ ni a kan ka kɛ ani minnu man ka kɛ min b'an kisi bana in o hukumu kɔnɔna la ko u y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ jeudidon le 19 la n'o kɛra kunasini ye ko k'a daminɛ o la k'a fɔ ko u bɛna na ko dɔw bali a tɛ kɛ mali kɔnɔ o dɔ ye jumɛn ye ko eh, avion avion bɛ yen nɔ ni o de bɛ mɔgɔw ta ka bɔ jamanaw kan ka na n'u ye mali kɔnɔ n'a kɛra jamana ye jamana min ni bana in yera o jamana in na ka ban donc ko o vol ninnu o avion ninnu ka na mali kɔnɔ k'u bɛna o bɛɛ bali ko o tɛ kɛ fo ka na se don min ni u ko ko a banako in a nɔgɔyara k'u bɛ sɔrɔ ka o vol ninnu o avion ninnu k'olu to yen nɔ olu ka jigin mali kɔnɔ donc o avion ko o tun kan ka dabila ka daminɛ kunasini alamusa la n'o bɛnna don disinɛfu ma o kɔfɛ u nana mun fɛnɛ fɔ tuguni ekɔlisow olu bɛɛ bɛ datugu ani madarasasow k'o bɛɛ datugu ka dɔgɔkun saba kɛ dɔnku o dɔgɔkun saba kɔnɔna la a bɛ lajɛ diɲɛ n'a lamini na banako in bɛ ɲɛ jumɛn kan n'o y'a sɔrɔ a banna o y'o don n'o y'a sɔrɔ a ma ban yɛrɛ fɛnɛ ni dɔ bɛ fara o kan dɔ bɛ fara a kan u tilala ka na mun fɔ tuguni ko regroupement fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni jama bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ a kɛra politiki kow ye o politiki kow ye réunion ninnu ye o ani a n'a ɲɔgɔnna caman o fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ o fɛnɛ bɛɛ bɛ dabila pewu fo ka n'a kɛ don min ni sariya ye kura wɛrɛ bɔ k'a fɔ ko a banako in a nɔgɔyara diɲɛ n'a lamini na sisan donc o ko ninnu ko o bɛ se ka kɛ u tilala ka na min fɛnɛ fɔ tuguni o ɲɔgɔnye fɛn fɛn fɛnɛ bɛ yen tuguni ni o ye an yɛrɛ ka laadalakow ye i komi n'a fɔ furusiri ninnu ani denkundi ninnu ani sudon ninnu olu n'a ɲɔgɔnna caman hali politiki sira ninnu an y'olu fɔ ka tɛmɛ donc o fɛn o fɛn fɛnɛ bɛ yen nɔ ko mɔgɔw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a yɔrɔ la ka n'a kɛ ko mɔgɔ bɛ mɔgɔ bi duuru jate sɔrɔ ko o fɛnɛ man ka kɛ ko wa o ti kɛ fo ni don min ni u ye sariya kura bɔ k'a fɔ ko a banna sisan nɔ mɔgɔw bɛ se k'u ka furusiriw kɛ a ye taa ka ɲɔgɔnyew kɛ a ye taa ka sudonw sudonw kɛ a ye taa nin ko in kɛ a ye taa nin ko in kɛ o fɛnɛ kɔfɛ tuguni min ye boîte de nuitw ye dɔnkɛyɔrɔw ani eh, eh, fɛnw ye barisolataw jamaw bɛ taa o yɔrɔ ninnu fɛnɛ la donc ko o fɛnɛ bɛɛ bɛ datugu donc u ye o declaration ninnu kɛ mais ne ma min faamu n'an ye u ka fɔlɔ ta k'a lajɛ n'u ko ko avion avion tɛ bɔ jamana kan jamana min bɛ yen nɔ ni banakisɛ yera a jamana kan ka na jigin mali kɔnɔ i mana o ko ta k'o jateminɛ kunu an kɔrɔ n'o kɛra jumadon ye le 20 ko avion dɔ bɔra faransi kelen in kɔnɔ ka tila ka na jigin mali kɔnɔ o mɔgɔ minnu fɛnɛ nana mali kɔnɔ k'u tilala ka olu mɔgɔw bila k'u ka t'u ka so a dun yiralen don k'a fɔ ko n'i nana i kan ka bila karantɛni de la karantɛni o ye jumɛn ye k'i bila yɔrɔ dɔ la i ni mɔgɔ wɛrɛw kana bila ɲɔgɔn kan paseke mɔgɔ t'a dɔn bana in b'i la wa bana in t'i la wa i ka to yen fɔlɔ u ka fɔ la ko puruke k'a ka dɔn ko bana in b'i la a tɛ komi n'a fɔ ni bana in ye mɔgɔ min minɛ bi ko bi bɛɛ a bɛ dɔn ko bana in b'i la ubiyɛn sini k'a bɛ dɔn ko bana in b'i la bana in bɛ se ka tile damadɔ kɛ ka sɔrɔ a ma ye k'a dɔn k'a fɔ ko bana in bɛ i la donc karantɛni ko in dabɔkun ye o de ye k'i minɛ k'i bila yɔrɔ dɔ la u yɛrɛ ka fɔ la k'i kan ka tile tan ni naani dɔw ko tile tan ni duuru k'i bɛ o de kɛ fɔlɔ n'i ye o kɛ n'u nana i tɛsite k'a lajɛ fɛnɛ k'a ye k'a sɔrɔ fɛn t'i la o kɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la fɛn tɛ e la parce que a bɛ se ka kɛ a bɛ e la u b'a lajɛ bi u b'a ye a tɛ e la u b'e bila ka tɛmɛ tile fila tile saba o kɔfɛ ubiyɛn tile damadɔ dɔgɔkun kelen o kɔfɛ e farikololabana bɛ sɔrɔ ka wulili daminɛ dɔnku sani o cɛ o b'a sɔrɔ e fɛnɛ ni mɔgɔ joli joli gɛrɛla ɲɔgɔn na e n'olu mɔgɔ minnu fɛnɛ gɛrɛ gɛrɛla ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ e y'a bila bila olu fɛnɛ la dɔnku olu fɛnɛ bɛ tile tile damadɔ kɛ olu fɛnɛ ta bɛ sɔrɔ ka wuli ko in bɛ juguya juguya ten ne donc o de kama fɔra fɔrɔncɛriw ka datugu fɔrɔncɛriw ka datugu kun ye mun ye ni maa min y'a dɔn ko e ti se ka to yen nɔ n'i taara i bɛ jɛn n'a ye kɔni fɛnɛ n'i sera yen fɛ i bɛ datugu ka tile tan ni duuru kɛ k'i lajɛ fɔlɔ k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la foyi t'i la ka sɔrɔ k'i bila ka tɛmɛ mɛ olu m'o kɛ mɔgɔw nana k'u ye mɔgɔw lajɛ dɔrɔn u y'a ye ko mɔgɔ fila de tun b'a la parce que ko avion bɔra faransi ka na o b'a la avion dɔ bɔra ko ethiopian airline ko o fɛnɛ nana ani ivoirienw ka avion ko o fɛnɛ nana an dun y'a mɛn k'a fɔ a sera ivoire an kɛrɛfɛ jamana in bɛɛ fɛn tɛ yen bila ma se yɔrɔ min a kun ma se niger de ye mɛ an y'a mɛn ko dɔ sera niger fɛnɛ donc o b'a yira k'a fɔ mali laminiminilen don ni a ye donc ni o ko kɛra mɔgɔw nana k'u k'a respecte aw yɛrɛ de da y'a fɔ ko a vɔliw ti kɛ ni aw sɔnna ko aw tilala ka aw ka kuma kan k'a sɔsɔ tuguni mɛ a ye mɔgɔw bila karantɛni na ne hakili la o o declaration kelen ninnu kɔnɔna la u ko ko miliyari wɔɔrɔ ani miliyɔn kɛmɛ saba ko o de bilalen don nin ko in kɛlɛli kama a bilalen don nin ko in kama mun de kama pour que bana kana don an ka jamana kɔnɔ mɛ a tɛ komi n'a fɔ k'u b'a to yen bana ka don ka sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ wuli k'u bɛ a ko kɛlɛ o bɛ se ka kɛ cogo di miliyari wɔɔrɔ ani miliyɔn kɛmɛ saba in a di kun ye de ka aparɛw san aparɛ minnu bɛ mɔgɔw lajɛ u dontɔla an ka jamana kɔnɔ a kɛra avion sira ye wo a kɛra duguma sira ye wo k'u kɔntɔrɔle a bɛ min na directement k'o minɛ k'o bila yen a tɛ minnu fɛnɛ la ka olu bila karantɛni na n'u bɔra jamana la jamana min ni bana in bɛ yen bɔn komi an laminimininen don ni a bɛɛ ye sisan nɔ o de kɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ ni e bɛ don sisan e bɛ bila karantɛni de la donc i bɛ bila karantɛni min na i bɛ tile da min kɛ yen nɔ tile tan ni duuru min kɛ yen nɔ i bɛ dumuni minnu kɛ yen nɔ o dumuni wari ne hakili la o de bɛ bɔ six miliyari trois cent miliyɔn in na aw bɛ ji minnu min yen nɔ o de bɛ bɔ olu la yen nɔ aw bɛ kuran minnu jeni yen nɔ o de bɛ bɔ olu la yen nɔ ni o tɛ wari in bɔkun ye mun ye wari in bɔkun ye mun ye wari in bɔkun ye k'a kunbɛn de a kana don parce que n'a donna a bɛ juguya ka tɛmɛ o kan ala k'an kisi a ma ala k'an kisi a ma a bɛ ka min da n y'a fɔ cogoya min na diɲɛ setigibaw kan diɲɛ dɔnniba tigibaw kan yɔrɔ an kɔni tɛ o anw ta tɛ da o kɔrɔ donc a kana se i fɛ o de ka fisa a ka se i fɛ yen nɔ a bɛna min kɛ i la i ka sɔrɔ k'o ye an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala k'an kisi o ma donc ni o kɛra o cogoya la ten tɔ an bɛna na u ka jumɛn fɛnɛ ta jumɛn fɛnɛ ta tuguni u ko ko ni mɔgɔ ye mɔgɔ bi duuru sɔrɔ yɔrɔ min na ko o de bɛ interdit o kuma o n'a bɛ mɔgɔ bi eh, mɔgɔ bi naani ni kɔnɔntɔn koronavirisi tɛ don olu cɛla dɛ a b'a fɔ ko nɔn ninnu ma bi duuru sɔrɔ fɔlɔ n tɛ don u cɛla hali n'a bɛ mɔgɔ kelen na o tɛ se ka mɔgɔ bi naani mɔgɔ bi naani ni seegin tɔ tɛ se k'o bɛɛ kɔntamine yan europe y'a ka mesures ta yan nɔ u ma u ma u ma u ye nɔnburu kɛ nɔnburu tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la wa aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o yɔrɔ min na hali n'a sɔrɔ aw ye mɔgɔ saba de ye aw mɔgɔ saba ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ bɛ un mɛtiri un mɛtiri bila u ni ɲɔgɔn cɛ mais a tɛ fɔ dɔrɔn ko nɔn mɔgɔ saba don dɔrɔn a y'aw fara ɲɔgɔn kan a y'aw nɔrɔ nɔrɔ ɲɔgɔn na a y'aw tɛgɛ da ɲɔgɔn kan na a ye fɛnw kɛ aw ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn ye o tɛ fɔ parce que n'a bɛ kelen in na o b'a bila tɔ fila la o o de kama a bɛ fɔ a ye un mɛtiri bila aw ni ɲɔgɔn cɛ mɛ mɔgɔ bi duuru dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bi duuru ni aw ma o bɔ n'aw ma tɛmɛ o kan aw bɛ se k'aw ka kow kɛ donc a bɛ mɔgɔ kelen min na n'o ni bi saba mɔgɔ bi naani ni kɔnɔntɔn tɔ gɛrɛgɛrɛla ɲɔgɔn na a t'a bila u bɛɛ la wa

ko mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko ni olu donna duguma sira fɛ c'est-à-dire minnu bɛ don mɔbili minnu bɛ mɔbiliw ta sa ou bien n'a sɔrɔ tɛrɛn ko don minnu bɛ tɛrɛn ta ka na sisan nɔ ka bɔ jamana ka jamana min ko ni koronavirisi bɛ yen nɔ k'a bɛ ɲini olu tigilamɔgɔw fɛ n'u donna mali kɔnɔ k'a daminɛ u dondon la u k'u yɛrɛ bila auto-isolement na comme ça pour 14 jours donc olu de ka t'u yɛrɛ datugu yɔrɔnin dɔ la u kana gɛrɛ mɔgɔw la u kan'u ka ko foyi ɲɛnabɔ ka 14 jours kɛ yen fɔlɔ k'a lajɛ n'a sɔrɔ u ka bana n'a bɛ manifeste u la n'a tɛ manifeste u la donc ko médecins dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ a ko kunna olu bɛ a essayer k'u charger u la ni dɔgɔtɔrɔw b'u charger u la dɔgɔtɔrɔw de b'u ta directement k'u bila quarantaine na kɛ mɛ aw b'o tigi to yen nɔ k'o ka taa o yɛrɛ ka sɔrɔ ka t'i yɛrɛ bila yɔrɔnin dɔ la k'a lajɛ fɔlɔ n y'a sɔrɔ tile tan ni naani k'o kɛ o tuma o don don o n'a ka mɔgɔw tɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na wa a n'a somɔgɔw tɛ ɲɔgɔn ye wa a n'a teriw tɛ ɲɔgɔn ye wa ani mɔgɔ wɛrɛw tɛ ɲɔgɔn ye siraw la wa o man'a bila bila bila bila olu bɛɛ la dun donc aw de b'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la dɔrɔn n'a ye mesure min ta aw ka mesure respecter c'est vrai frontière tɛ se ka datugu pepepewu mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don mais n'i bi don i donkan de fana bɛ f'i ye o n'a tigi jɛnna ni o ye a bɛ na n'a ma jɛn n'o ye fana a banna donc k'o b'o cogoya de la ten a tɛ kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko non k'a bɛ ko to mɔgɔw yɛrɛ bolo n'a to mɔgɔw yɛrɛ bolo a bɛ ɲɛnabɔ wa a tɛ ɲɛnabɔ o maa si den kelen tɛn'a fɔ ko a b'a ko ale b'a fɔ ko a bɛ bana bɛ n na donc franchement jamana k'a jɔ jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la u mana mesure min ta u ka mesure u k'a respecte quoi mesure min mana ta mesure ka respecte donc olu de bɛ kɛ ka essaye ka mɔgɔw tanga a ma an k'a kɔlɔsi a kana don jamana kɔnɔ o de ka fisa donnen an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka hakili ɲuman ni faamuko ɲuman di an ma donc o y'o yɔrɔ ye k'o fɔ an ka jamana ɲɛmaaw ɲɛna franchement u k'a lajɛ u ka o ko ninnu kɛ k'a fɔ de ko avion nana u ye mɔgɔw kɔntorole u y'a ye k'a fɔ a tɛ mɔgɔw la mɔgɔ fila de tun bɛ yen nɔ o nunji tun bɛ ka bɔ dɛ o ɲɛ bilennen don ne a donna ta bɔra o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye a fɔra aw ɲɛna a ye to aw ka jamanaw kan n'a y'aw ban ka to aw ka jamanaw kan aw bɛ yɔrɔ min na a y'aw ban ka to yen ko mali ye aw fa jamana ye aw fana ka jɛn ni a ye ni aw nana aw ka bila karantɛni na aw k'aw ka quatorze jours kɛ fɔlɔ a k'a lajɛ o ka fisa mɔgɔ t'a dɔn aéroport kɔnɔ i ye dɔ sɔrɔ yen wa i m'a sɔrɔ yen wa i y'a sɔrɔ i ka so yɛrɛ sanni i ka bɔ wa i m'a sɔrɔ i ka so wa mɔgɔ si t'o ɲɛdɔn il se peut que don min e kan ka na e taara e autorisation ta k'i bɛ taa sanni kɛ faramasi la k'i ka fura dɔw ta ko n'i taara afiriki i b'o fura ninnu ta a bɛ se ka kɛ i y'a sɔrɔ sira la a bɛ se ka kɛ i taara k'i bɛ taa sipɛrimarise dɔ la k'i bɛ taa o o don yɛrɛ dumuni kɛ ubiyɛn kunu i bɔra i taara k'i bɛ taa o dumuniw san a bɛ se ka kɛ i y'a sɔrɔ yen nɔ dɔnku sini e bɛ se ka na dɔrɔn ka awiyɔn ta ka taa ka sɔrɔ a ma manifɛsite i farikolo la a bɛ na se aropɔri la i bɛ tɛmɛ a ma manifɛsite i farikolo la i bɛ don dugu kɔnɔ tuma min na i bɛ taa i yɛrɛ ka denbaya bila danze la i somɔgɔw i bɛ t'u bila danze la parce que n'a taara manifɛsite aw ka du kɔnɔ yen nɔ o b'a sɔrɔ e y'aw ka du kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ kɔntamine ka ban au moins kɔni ni minnu kɔni gɛrɛla ɲɔgɔn na ko i sera k'olu contamine b'olu contamine ni ala ye minnu kisi o b'a sɔrɔ olu bɛ fan wɛrɛ fɛ a tɛna olu sɔrɔ donc an bɛɛ ka an yɛrɛ minɛ o yɔrɔ ninnu ma donc an ka sabali an ka sabali mesiriw ka ta ni mesiriw tara mesiriw ka respecte o de ka fisa an bɛɛ lajɛlen ma an ka manamanakan fɔ dabila a tɛ farafin minɛ a tɛ farafin don ta fɛn inventelen don inventelen tɛ a bɛ ka mɔgɔw faga an kɔni ɲɛ b'o la hali n'a sɔrɔ ko u y'a inventer a taara k'u bolo donc nin y'o yɔrɔw de ye k'o ɲɛfɔ hali bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka hakili ɲuman ani faamuko ɲuman di an ma donc u ko ko ni bana in bɛ i la a bɛ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛn kɛ mɔgɔw la généralement fɛn minnu bɛ yen nɔ ko a bɛ o kɛ ka caya o de ye a bɛ farigan bila i la a bɛ farigan bila i la i fari bɛ kalaya i ka tanperatiri bɛ yɛlɛ a b'o bila mɔgɔ la a bɛ se ka kɛ sadiri i i farikolo i bɛ sɛgɛn i yɛrɛ ma i b'a ye komi n'a fɔ i sɛgɛnnen don a b'o fɛnɛ kɛ mɔgɔw la ani sɔgɔsɔgɔ jalan sɔgɔsɔgɔ jalan sɔgɔsɔgɔ a b'o fɛnɛ bila mɔgɔ la o ye fɛnw ye minnu bɛ kɛ ka caya a bɛ mɔgɔ minnu na mɛ mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen a bɛ fɛn wɛrɛ kɛ olu fɛnɛ la min min ka fara farankan fɛn dɔw kɛ olu fɛnɛ la olu dɔw ye jumɛn ye o bɛ se ka kɛ sisan nɔ a tigilamɔgɔw b'a ye u farikolo fan bɛɛ bɛ u dimi kuwa u farikolo fan bɛɛ u misikili ninnu fɛnw o fan bɛɛ bɛ u dimi o bɛ kɛ dɔw la dɔw fana bɛ yen nɔ a bɛ olu nun geren k'a kɛ komi n'a fɔ fiɲɛ bɛ tigɛ u la ka ninakili gɛlɛya u ma a b'o kɛ dɔw la dɔw bɛ yen nɔ olu nunji bɛ bɔ a bɛ se ka kɛ nunji bɛ bɔ ka na kɛnɛma a bɛ se ka kɛ nunji bɛ bɔ ka i nunji bɛ jigin i gɔnɔ fɛ ka taa a bɛ se a b'olu fana kɛ dɔw la donc o dɔw ta ye olu ye dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ u kan kɔnɔna u b'u dimi u gorge n'o y'u gɔnɔ ye a b'u gɔnɔ fɛnɛ dimi olu ye dɔw a b'u kɛ dɔw fɛnɛ la dɔw bɛ yen nɔ a bɛ kɔnɔboli fɛnɛ bila olu la donc fɛn minnu bɛ se ka mɔgɔw kisi a ma ni mɔgɔw ye o ta o de o o fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye mun ye o de ye i k'i yɔrɔ janya bana la parce que n'i y'a mɛn ko mɔgɔw ka kuma don ko n'i y'a y'a bɔnna k'a sigira kan ni donc n'i ni bana ma ɲɔgɔn ye bana tɛ n'i sɔrɔ n'i y'a ye bana y'i sɔrɔ aw ye ɲɔgɔn ye de n'i ni bana ma ɲɔgɔn ye a t'i sɔrɔ donc i k'i yɔrɔ janya ka bɔ bana la o bɛɛ de kama tubabuw k'u k'a fɔ yan tubabuw ta yan i ni mɔgɔ aw gɛrɛla ɲɔgɔn na cogo o cogo mɛtiri kelen bila i n'a ni ɲɔgɔn cɛ a b'a tigi la o a t'a tigi la o e ka mɛtiri kelen bila i n'a ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn ani fɛnɛ waati bɛɛ i k'i tɛgɛ k'o sanuya a b'o ko fɔ i k'i tɛgɛ ko ni safinɛ ye n'a sɔrɔ ka zɛli n'o bɛ yen nɔ n'o ka nɔgɔ mɔgɔ min ma donc o tigi fɛnɛ ka to k'o zɛli in mun a tɛgɛ la n'o ma nɔgɔ mɔgɔ min ma waati bɛɛ a tigilamɔgɔ ka to k'a tɛgɛ ko ni safinɛ k'a tɛgɛ ko k'a jɛ yɛrɛ yɛrɛ i k'o kɛ kana to ka contact ta ni mɔgɔ ye n'i b'a dɔn ninakili a tigi ninakili bɛ ka duruntu ani a tigi nunjiw bɛ bɔ o n'a ɲɔgɔnna ninnu n'i ye o sugu ninnu ye kana to ka gɛrɛ a tigi la fo ka n'a kɛ ko maga ɲɔgɔn na ka tɛmɛ i n'a ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra tɛgɛ don bolo ye wo a kɛra ka accolade ka bisou kɛ ɲɔgɔn ɲɔgɔn tamaw na o o n'a ɲɔgɔnnaw olu ka éviter yɛrɛ de fewu fewu fewu i kana sɔn i yɛrɛ fɛnɛ ka i tɛgɛ ka to k'i tɛgɛ maga i ɲɛkisɛw la walima i i ɲɛ i ɲɛ la walima k'i tɛgɛ maga i nun na walima k'i tɛgɛ maga i da la i kana to ka olu kɛ e yɛrɛ dɛ i kan'o kɛ i yɛrɛ la ani fɛnɛ n'a sɔrɔ n'i bɛ tiso walima n'i bɛ sɔgɔsɔgɔ i ka i i i i i kamankun ka i i tiso o la ou bien ka sɔgɔsɔgɔ o la quoi i bɛ o de kɛ i kamankun ka i i tiso o la walima ka sɔgɔsɔgɔ o la o fɛnɛ kun ye mun ye mɔgɔ t'a dɔn ni a bɛ e la n'a bɛ e la e bɛ tisoli min kɛ sisan nɔ banakisɛ in a bɛ na fiɲɛ fɛ o de la u ko ni banakisɛ in tisora sisan ka bɔ nun fɛ fiɲɛ fɛ sisan a bɛ se ka ɛri damadɔ kɛ san'a ka sa donc o ɛri damadɔ kɔnɔna la fiɲɛ fɛnɛ man'a talon talon ka taa mɔgɔ min fiɲɛ sama yɔrɔ la dɔrɔn a bɛ don o tigi fɛnɛ nun fɛ dɔrɔn a b'o tigi minɛ o de kama u b'a fɔ ko n'i bɛ tiso i k'i i i i kamankun kɛ ka i i nun fɛn ka tiso o la quoi donc o y'o yɔrɔ ye o fɛnɛ bɛɛ de kama a bɛ fɔ ko mɔgɔw ka masiki don parce que n'i ye masiki don hali ni dɔ tisora fiɲɛ fɛ ni a banakisɛ in fiɲɛ y'a talon talon k'a talon k'a talon talon ka taa a tɛ se ka don e nun fɛ a bɛ se ka taa da i ka fɛn na quoi masiki in na yen nɔ donc n'i y'o masiki bɔ k'o lafili o ye fililen i man'i tɛgɛ ko safinɛ la hali n'a buruburuni minnu kɛra tɛgɛ la o y'o fɛnɛ kolen coronavirus ko in a tɛ tulonkɛ la minnu bɛ yen nɔ ni olu bɛ ka essayer ka a ko kɛ k'a ko banaliser cogo sugu dɔ la coronavirus ko in tɛ tulonkɛ ye a ko daminɛ ni sisan cɛ a ye victime min kɛ kɔlɔkɔlɔ tɛ u ka fɔ la euh, le 19 le 19 zéro heure u ye bilan min bɔ ka di k'a daminɛ ko in daminɛ la ka na se sisan ma koronavirisi a ye mɔgɔ da min minɛ n'i ye sini yɛrɛ ta k'a lajɛ ko in yɛrɛ deklanchera yɔrɔ min na a ye mɔgɔ min minɛ yen nɔ k'a dɔnna a fɔra min dɔnna dɔgɔtɔrɔw y'a sɛbɛntiya k'a fɔ ko a bɛ min na a bɛ se ka kɛ a ye dɔw minɛ olu ta ma dɔn dɛ olu bɛ diɲɛ ɲɛfɛ dugu dɔw la ou bien burusi kɔnɔna dɔw ou bien fan dɔw fɛ minnu ma se ka dɔn a bɛ se ka kɛ olu dɔw yɛrɛ sara fo k'olu su don a ma se ka dɔn k'a fɔ ko nin de y'a faga donc a ye min minɛ ko a dɔnna sini yɛrɛ kɔnɔna la o ye mɔgɔ waa bi seegin ni kelen ani mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ bi wolonfila ani naani 81 174 mɔgɔ waa bi seegin ni kelen ani mɔgɔ kɛmɛ ani mɔgɔ bi wolonfila ani mɔgɔ naani a y'o de minɛ sini kɔnɔ wa a ye mɔgɔ min faga sini kɔnɔna la o ye mɔgɔ waa saba ani mɔgɔ kɛmɛ fila ani mɔgɔ bi naani ani mɔgɔ fila mɔgɔ waa saba mɔgɔ kɛmɛ fila ani mɔgɔ bi naani ani mɔgɔ fila 3242 a y'o de faga donc n'i ye jamana ta k'a lajɛ jamana tɔw ta k'a lajɛ a ye mɔgɔ min minɛ ko o dɔnna jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a tilan tilan jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ bɛn 128665 n'o ye mɔgɔ waa kɛmɛ ani mɔgɔ waa mugan ani seegin ani mɔgɔ kɛmɛ wɔɔrɔ ani mɔgɔ bi wɔɔrɔ ni duuru min fɛnɛ ko a ye o faga o ye mɔgɔ waa duuru ani mɔgɔ kɛmɛ duuru ani mɔgɔ bi saba ani wɔɔrɔ 5536 personnes diɲɛ fan wɛrɛw fɛ o tɛ sini ta la dɛ donc n'i ye diɲɛ fan wɛrɛw ka tila k'o fara sini yɛrɛ ta kan o ye mɔgɔ waa kɛmɛ fila ani mɔgɔ waa kɔnɔntɔn ani mɔgɔ kɛmɛ seegin ani mɔgɔ bi saba ani kɔnɔntɔn a y'o de minɛ 209 839 mɔgɔ waa kɛmɛ fila ani waa kɔnɔntɔn ani mɔgɔ kɛmɛ seegin ani mɔgɔ bi saba ani mɔgɔ kɔnɔntɔn a ye o de minɛ bon mɔgɔ min ni a y'o faga o ye mɔgɔ waa seegin ani mɔgɔ kɛmɛ wolonfila ani mɔgɔ bi wolonfila ani seegin 8778 a ye o de faga o tɛ batara mɔgɔ ye dɛ o ye fɛn min ye o tɛ tulonkɛ ye dɛ hali bi ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi k'an tanga ka bɔ bana jugu in tɔɔrɔ ma ala ka hakili ɲuman ani faamuko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma kuma kun ye o de ye ko fɔ hakɛto bɛ o la sɔli ala muhamadu